inu a president a dziko lino la malawi your excellency dr lazarus McCarthy chakwera ulemu mayi monica chakwera mayi wathu wa fuko la malawi ulemu a spika a nyumba ya malamulo madam catherine Gotani hara komanso ulemu waukulu kwa inu wamkulu wa mabwalo a makhoti bambo Rizine Mzikamanda, ulemu nduna zonse za boma zimene muli pano, amenenso mumayendetsa ofesi ya president mayi Colleen Zamba, a president a PIM komanso mpingo wonse wa PIM ulemu wanu. Apurezidenti, mwachidule mundilole ndilemekeze kupezeka kwa mafumu akuluakulu ndi ang'onoang'ono komanso onse azipani zosiyanasiyana koma poopa kuti wina amakalemba kuti chimwendo sanamzindikire nankhumwa anali pompo ulemu wanu anankhumwa ulemu wanu dr kabambe wanu ulemu a Mwanamvekha komanso mzanga amene wangoyankhula kumene apurezidenti nduna zanu zitakhala pansi pokuperekezani kumwambo umene mumaulemekeza zaka zambiri zapitazi, chaka china chilichonse, chaka chino cha number 8 ineyo ndikuzindikira musali m'boma mmabwera ngati leader of opposition tsono muli president mukubweranso chaka ndi chaka nduna zanu lero zaphunzira phunziro loopsa kwambiri nde nazonso zatuluka zakutsatani abwera mwaunyinji Ndipo atachita limodzi limodzi nawonso wapereka ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha yoti ithandize pa malo ano. A President, kuthokoza kwa ine ku unduna ndiyambira mpingo wa PIM. Akapita mtsogoleri oyendetsa gulu amakanika kuliyendetsa. Koma zimene taona ife nzoti mpingo wa PIM M ndi utsogoleri wawo, mothandizidwa ndi Ambuye, akuyendetsa bwino mpingo wawo komanso akukumbukira amene anayambitsa. Kawirikawiri azibusa amakhala ndi mtima woti atitsogolere ife, koma ifenso ngati nkhosa, ee, timakhalanso nthawi zina ovuta ndithu. Nkhosa zake zomalumpha waya, zina zipita uku, zina zipita uku, koma m'busa. amangopirira mpingo kumapita kuchitsogolo chimene chimakubweretsani kuno a president si mpando muli nawo tsiku la lero monga ndanena kale kuti mmabwera chaka ndi chaka zaka 8 tsopano zimene ine ndikukumbukira chimakubweretsani kuno ndi mzimu wa dr reverend chilembwe komanso aja adaphedwa chifukwa chomenyera ufulu wa dziko la Malawi. Nkulankhula kwawo aja amati pa 1900 nkuti Chilembwe atapeza kale ma degree awiri. A president lero timaona munthu wonyada wa degree imodzi ya 2024 2025 koma Chilembwe 1890 ma degree awiri Komanso munthu wokakwera ndege kupita ku America 1890 sanali munthu wamba. Atapeza ndalama zake anakatha kubwera ku Malawi kuno kugula munda wake. Timaona anthu akafuna kuti adzipatule amamanga mpanda kukakhala kwaokha. Chilembwe anakathanso kutero. Koma ataona kuvutika kwa anthu ake ananena kuti aa, ineyo zanga zili bwino koma ndimenyere ufulu wa ndani kodi? Wa anthu. Chifukwa cha chimenecho Chilembwe anamenyera ufulu mpakana kuphedwa. Nde mukamabwera kuno mumabwera ndi mtima wolemekeza zimene Chilembwe anachita osati ndale kapena kuti mtchuke ayi. Chifukwa muli m'busa mmabwera, muli otsutsa boma mmabwera, muli pulezidenti mmabwera. Kwasalatso zaka 5 zina mukhala mukubwerabe kutsogoloku mudzibwerabe chaka ndi chaka a president kuno ngati president wa dziko la Malawi. Koma ndimati nditero polemekeza mzimu wa Reverend Chilembwe. Choyamba chimene amafuna Chilembwe chinali choti Amalawi tonse tikhale pamodzi, tidziyenda limodzi. Akuti anali muyawo, mkazi wake anali m'mang'anja, amatero m'mbiri muja. Koma amene amamenyera ufulu umenewo amamenyera mlomwe, mchewa, mtumbuka, msena. Aliyense amene amatchedwa Mmalawi akuti Amalawi sakulandira ndalama zabwino ndiwathandize. Amalawi akapita ku nkhondo sizikuyenda ndiwathandize. Mzimu umenewo ndi umene umakupangitsani a President kuti mudzibwera. Mumabwera kuno chifukwa cha mzimu wa Chilembwe amene anali wophunzira tamva m'mbiri muja adayambitsa ma primary school. A president nchowawa kuti tsiku la lero mwana mu chaka cha 2024 azikaphunzira pansi pa mtengo pamene Chilembwe ankamenyera ufulu wake uti omwe. A president ndikuthokozeni kuti mu mapulogalamu anu mwayamba kumanga nyumba 11,000 zoti ana aphunziremo, ma school block amene mwayala dziko lonse. Izi mukuchita kulemekeza mzimu wa Chilembwe. Chilembweyonso a pulezidenti ataphunzira tertiary education anadziwa kuti munthu kuti achite bwino ndiye kuti achite bwino. Adamtenganso mnzake Malikebu kuti nawenso pita ku America ukatenge maphunziro a ukachenjede. A pulezidenti, mzimu umenewo tauona. Inu chikhaleni mtsogoleri wa dziko la Malawi, yunivesite ya Malawi, koleji ya Malawi sinatsekedweko olo tsiku limodzi chifukwa mufuna ana a kuno ku Malawi aphunzire. Ndikuthokozeni mwapadera kuti pano muja amanenera kuti kuli nkhawa ya njala, kholo kuti likapeze ndalama likagule chimanga tsiku la lero, litumizenso mwana ku sukulu tsiku la lero. Zovuta. January sazoloweka. January adampatsa dzina. sadapite ku nkhondo koma dzina lake ndi General January January yi nde kuti munthu akalipire mwana ku yunivesity nzovuta nde inu munati ana 30000 mdziko lino la malawi adzitenga maphunziro awo pa ngongole adzapereke zimenezo akadzamaliza sukulu a president ndikuthokozeni chifukwa mtima umenewo mukufuna ana amphawi adzaphunzire mdziko lino la malawi Timati nkuthokozeni a president chifukwa mtima wokhazikitsa bata ku dziko, mtima wokuti tidziyanjana lero zakoma. Ndapatsa moni akweni nasowa, akweni mmakukondani ndipo nakusowani tagwirana nanu dzanja. Mtima umenewu a president inu mmafuna kuti anthu tidzikhala limodzi, tidziyanjana limodzi, tisamadulirane malire kuti iwe kwanu ndi uku, iwe kwanu ndi uku. Mmalawi aliyense adzibwera nkukhala mmalawi. azibusawa ankutilalikira aliyense nkukagwada nkukalapa kuti koma mbusa uja uthenga anautani kodi anausu mukadzamva president munthu akupanga ameni kwambiri ndiye kuti uthengawo sunankhudze amasavera nzake uthenga uwo ngwauyo uthenga uyo ngwauyo wake sunatani sunabwe koma abusawo ataona pakuti mzimu wa Ambuye uli pa iye anati aa uthenga uwu ngwa aliyense pano Kuti mtendere ubwere mdziko a president nzofunika. Mwa ichi munakhazikitsa umodzi day. Amalawi tonse tiyanjane. Tidziyiwala kuti ine ngwa Kongeresi, ine ngwa dpp, ine ngwa utm, uyo ngwa pdp, uyo ngwa chani zipani zina zija udf. Koma mmati tonse tidzikhala limodzi ngati amalawi tikatero dziko lipita pachani kodi? Patsogolo. Mtima umenewo ndi wabwino. Ndipo munanena kuti tikhwimitse chitetezo mdziko. A president munadzudzula pakati apa kuti vula amadandaula ija kuti vula ikuvuta, chimanga suchita bwino. Enatu mmidzimu akumagwira adzigogo athu nkumawapha. Akuti iwowo ndi amene sakubweretsa chani kodi? Mvula. A President nyengo zidasintha, mwachitsanzo zaka ziwiri zapitazo tidali ndi Cyclone Freddy kuno, adakokolola mbewu zonse, adaononga miyoyo ya anthu, kodi tingamati azigogo ndamene adapangitsa zimene zija? A President mukutiphunzitsa kuti tilemekeze agogo athu, tikakondana, tikateteza ngakhale anzathu achi albino. Ndikuthokozeni mu utsogoleri wanu. Taona mukulimbikitsa kuti achi albino asaphedwe mdziko muno. Anzathu onse amene amaphedwa mmbuyomu mwaika ndondomeko zoti muwateteze asaphedwenso pati nawonso ndi aMalawi. Ndikutetezeni kuti wamasiye, wachi albino, gogo ameneyo ndi mMalawi. Ndikuti ndikuthokozeni a President. Chilembwe atapita kuja ku Mangalande, atapita kuja ku America adakapeza zipatala zamakono. Nzomvetsa chisoni tsiku la lero kuti tiumatumiza wanthu akadwala kupititsa kunja. A president tiuononga ndalama komanso zimenezo zimangofikira a ndale komanso otchuka ndi olemera. Amphawi sakwanitsa kutumiza wanthu kunja amavutika. A president tikuthokozeni kuti mu ulamuliro wanu mwakhazikitsa chipatala cha Cancer Centre ku Lilongwe kuti matenda akuluakulu mdziko muno adzithera mommuno. Matenda akuluakulu adzilandira. anthu chithandizo chokhazikika. Mulungu akudalitseni a President. Pameneponso mwaonjezera kumanga zipatala 140 zimene zithandize zing'onozing'ono m'midzimu. Panotu mavuto adakalipo, azimayi akumayendabe mtunda wautali kuti akafike ku chipatala kuti akabereke. Wana akumavutika mwinanso Cyclone Freddy anachotsachotsa ma bridge akumazungulira azimayi kuti akafike kumeneko nde inu mukufuna kumanga zipatala 900 pano mwachita kale 140 pitirizani a president chifukwa simukuthandiza wandale koma mukuthandiza munthu amene ali kumudzi cholinga moyo wake upite patsogolo a president nkhawa yayikulu kwambiri imene chilembwe amadana nayo ndi njala akuluakulu adati njala nchilombo Silingachione koma chimakhala m'mimba mwa munthu koma chizindikiro chake munthu suona supenya. A President kwa nthawi yayitali takhala pa ukapolo odalira ulimi womadontheza omalandira matumba awiri a feteleza. Mumuona mzanga Maliwa kulira kuti feteleza akunenayi aunenatu matumba awiri aunenatu thumba limodzi limene lingamuthandize munthu. Koma ndikuthokozeni kuti mwakhazikitsa ulimi wa nthirira komanso ma mega farm kuti tithane nayo. mdziko la Malawi apresident mamega farm amenewa ndi amene athandize komanso mwayamba ndondomeko zina zimene zitati zipitirire komanso zitatilandire ndalama zokwanira apresident umphawi mdziko ukutha Mwakhazikitsa kuti a NEEF asamangopereka ndalama kwa anthu a mabizinesi a kaunjika ndi zotero. Mukunena kuti a NEEF aja aziperekanso ndalama ngakhalenso kwa alimi ang'onoang'ono. A Pulezidenti ntchito imene ija ipite paliponse opanda tsankho kuti wina aliyense mdziko muno atukuke. Tikalima chakudya tonse tidzapindula. Chilembwe chimakongola limene anakaliona la njanje zomanyamula katundu wochuluka. Ndikuthokozeni a President, mwabweretsanso njanje ku dziko la Malawi. Pitirizani, njanje imene ija ipangitsa katundu kuti tizimgula pa mtengo wotani wotsika. Lero mafuta tikuwatenga ku Beira masiku 5 asanabwere m'dziko muno. Lero ngakhale wig ya azimayi yeniyeni ikuchokera kunja kuja kuti ibwere mdziko muno. A president katundu yense tikumtenga pa mtengo wodula. Nde izo zimene zidaonongeka kale nthawi ya Kamuzu, njanje ndi zina zotero, inuyo mukuti muzibwezeretse. Zikabwerera zimenezo katundu adzayamba kutsika. A president ndikuthokozeni kuti mukugula bwino mbewu kwa wanthu. Fodya amene amagulidwa 1 dola 2 dola lero mukumgula 4 dollars a president pitirizani kuti anthu akhale ndalama soya amene amagulidwa 80 kwacha lero akugulidwa 1500 pitirizani umenewo nde mzimu wa chilembwe womenyera anthu kuti anthu athandizike moyo mwawo a president chilembwe sanagawe ndalama nyumba ndi nyumba Chilembwe sanayende nkumagawa chakudya. Chilembwe amafuna anthu amasuke. Ku Malawi kuno timadalira ulimi. Ku Malawi kuno timadalira kugulitsa mbewu pa mtengo wabwino. Ku Malawi kuno timadalira kuti wina aliyense akhale nako kake. A President, mzimu wa Chilembwe upitirire kukhala mwa inu kuti Malawi adzasimbe lokoma. Ndi mawu amenewa ndikupempheni m'mamawawu kuti muwayankhule amalawi onse amene akutionera komanso amene akutimva zikomo kwambiri your excellency